biko biko biko iwe bọọlụ kpuwe m iru ọ gbalie bọọbụ anya keekwenụ ị chọrọ ka High Chief Uduakọmmiri mere gị ụlọ ka ị na-achọ mhm. okay keekwenụ ife ị na-alụ if I may ask

your real age hmm. ịma na football age ya bụzi n'ebe 10 years or 13 years ọkwa ndị na-agba bọọlụ ihe a na-enye na-asị adọrọ mma ah, okay nna keekwenụ value m ga-erite m ga ị ga-ewetalụ m as my tenant maka na I need onye ọbụla ga-abata na my house o nwe ulu m ga-erite n'aka ya not just na ọ na-akwụ m ụgwọ tenant with value ka Chief Udu na-achọ Eh, High Chief Uduakọmmiri uru m ma-abakwa na iriri nne okay number one m ma-awụ your fitness coach my fitness coach e make sure wụ na ị dị nnọọ fit ụtụtụ ọbụla like this m kpọrọ ị agbagharịa field niile na jogging okay nyochacha anyị mee yi hụ n'egwu ee ị kwụrụ ka nwoke si akwụ okay medication abụghị ịba n'ime ọ macha your billionaire stature health benefits bụ na-ewetakwala ihe ka i wee dozie ya n'inwe flat tummy dịzie sexy Ee, afọ a ka ya ba ọsọ n'ime afọ adịgo thick ọ ka ya ba mana m na-enwe ọsa Hey, ọ ka ya ba okay anụgo m ife i kwu mana the most important question na m ma-ajụ bụ kedu ka ị ga-esi na-akwụ m ụgwọ ụlọ maka na ọ

i weta olileanya nye Chief Uduakọmmiri Ha! Ai. 17 years old footballer be m abụrọ be ebe a na-edebe ndị trial ọ bụrọkwụ camp ndị bọọlụ ọ bụrọkwụ camp ndị bọọlụ ọ bụrọ ebe a na-eme training ị nụgo nna ife menụ bụ na adị m a-run charity organization o be m abụrọ ebe mmadụ na-edebe isi eje trial be m bụ ebe ndị ọ workgolụ work already ọ bụ na ị ma-akwụnwu ụgwọ ụlọ for now no house for you o Oh. so ị ga-esi be m zuzupụ abụrọ ihe a ka m bịara ime
17 e years old footballer sịrị gị na o nwere olileanya e jiri olileanya pa rod alụ ụlọ ọ bụrọ olileanya ka m ji wee lụọ na eji m gwuo ego material chanchancham nye ha kpọọ laborers kpọọ kwụọ contractor ọ bụrọ olileanya ka m ji wee lụ ya already made ka anyị na-achọ 17 eh?
years old footballer adị m achọ ya achọ ajọ sị m sị ị si be m pụọ biko ọ dịrọ mma si be m pụọ achọrọ m gị onye a bụrụ mkpọmkpọn onye a bụrụ mkpọmkpọn ọlọ bọọlụ bụ Emenike na-agba bọọlụ go E29 hotel na E29 hospital ọ sị na ọka na abụọ na Emenike ọgbụ ọrụ sign goro ee nne m ya ụlọ ụlọ m ahụ kpọmkpọmkpọ ka nwụkwa ka club sign kwa gị mana ọ bụrụ High Chief Uduakọmmiri ụlọ m ka ị lechara ya kpọmkpọmkpọ ị fụrụ ka ọ dị gbaa isi akwara 17 years old footballer ka m na-agwakwa ihe na-agwa gị ee na-elegoro picture ị na-esekwa ihe n'aka na m ị na-esekwa picture n'aka okay gabugori etemera platform anyị ọ na-abịa ọ na-abịa

ị na-agwa na mmiri adịghị agba eyi gị pọmpin meshin ana m agba mmiri eyi gị sumo Don't call your husband, not your husband can your owner. Madam, just call your husband. Call you come born and eh, I don't want bala na this compound. Go and call your husband, oh. Keep tezi madam no kuno. Eh? Ah.
Kinsa bulu no mai.

biko ewena iwe sir um, for some hours mmiri adị agbazi na our building and my husband pụta kịta ilo ka ọ gbata mmiri and from looking at it ọ dị ka mmiri adịrọ oga anyị ofu okwu ka mụ na gị na-ekwu ya ka m na-agwa onye be gị ya gwa gị na mmiri adịghị agba na m abụ pumping machine o ji asịrị m na mmiri adịghị agba with all due respect oga landlord agwefere ihe ọbụla i kwuru ebe a i will take it but calling my husband madam is what i will not take M ma take ya, this is my lovely husband. Mkpụrụ obi m, he married me. Oga mechie ọnụ na ndị ekwu okwu. Ihe m na-agwa gị bụ na sumo mebie unu ewetala ego. Mụ na onwe m kụrụ akụ gbaa agba. Mhm. This man ma ka i si agwa m okwu na this compound o. Ma kwe take ya likely with you and your wife ihe unu na-eme na this compound. Okay, na bụ madam. Ị bụbu gịnị? Nwaanyị azụọ n'ike na ọnụ. Mhm. Onye wetara ego e ji dezie sumo. so from today ma gị nwa ma nwunye gị one bucket of water onye onye emitere up o je compound ọzọ je gbata mmiri ọga anyị ihe landlord ị na-ekwu this thing dị crystal clear gwa your wife na mmiri ara agba simple and short your wife nọ ebe na-complain ọrọ di kwụrụ ụgwọ ụlọ eh, onye na-akwụ m ụgwọ ụlọ ka m maara bịa nwoke i will take everything i kwulu ebe a ma akwụfụ gị nwe isi ọnụ n'okwu gbasara family a na-ekwu okwu ihe gbasara compound ị na-ekwu as what oga anyị arụzikwala m aka o mmachi m fụrụ n'ụlọ gị na your wife m cheriri na nke nke nke nke bụ this man anapịa sọ na your house gba the young man nkịtị na-ekwu n'obi eme ibe m na-ekwu okwu eh? m akpatalila ego ibele ego m akpata ego ka m gbọtụwara isi ị ya-akpata ego na nka ị kpatabazị n'oge ị fụrụ ka isi sego capital M na young age ọ sịkwa na the lady bụ mkpụrụ obi ya mkpụrụ obi ya mkpụrụ obi ya aka awụrọ arụ ụtụtụ onye mmiri gụọ ya pụọ outside the compound ya gbata mmiri ọ dọrọ mgbe you pack out of my compound ọ bụrọ sọsọ m nwere luxurious apartment mmiri mmiri mmiri ana m agba mmiri